ɛɛ n bɛ dugawu kɛ n'i taara ɛɛ ko dani mari ka sira diya k'i ka ɲinikow kɛ sɔrɔkow ye ɛ ne ko amadu ma wuli fɔlɔ de wa a bɛ min yasa fa ale ma deli wuli joona na koyi kɔrɔ

o nana hali k'a fɔ n ye ko burankɛ nana k'o fɔ n ye ko de
esansiko in tɛ baasi ye koyi ɛ anw jeliw ka deplase ka taa jatigiw fo e k'o fana bɛ dɔɔni fara an ka sɔrɔ la de kɔrɔkɛ bɛ yan sisan tiɲɛ ni ala ka kan ni tɔɔrɔ tɛ fila ye a bɛ ka kelen danga dɛ jeliba depuis cɛkɔrɔba in nana fo bi a sen cun du kɔnɔ n bɛ se k'a fɔ a y'i sen don da fɛ dɔrɔn ani balawu nana depuis nin nana ma anw ma tile bɔ k'a bin ko alihamdulila don min pɛrɛn-pɛrɛn wa o bɛɛ bɔra a la sa i b'a dɔn a tɔ kɛ min min yan jeliba ko daga wɛrɛ tɛ sigi anw kɔnɔ dumuni daga wɛrɛ tɛ sigi anw ka du kɔnɔ ni to daga tɛ bi Ee, aa ɛɛ duguba kɔnɔna na o tagabolo bɛ se ka t'o ma aa, o yɔrɔ duguba kɔnɔ sigi diya ye mun dafalen tɛ don ɔ ne nana fɔ ko so fanga k'e bɛna o sigi anw da la o bɛ ɲa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la jeliba min mun ka di ne ye i k'a fɔ i ka cɛ ye a ka fɛɛrɛ yɛrɛ de tigɛ walasa kɔrɔkɛ in bɛ se ka taa ka bɔ yan cogo min walasa mɔgɔ ka lafiya sinon a kɛra tɔɔrɔ ye dɛ ani tɔɲɔ dan walayi. ee ala e cɛ hali mɔgɔ tɛ tila ka sunɔgɔ la hali mɔgɔ tɛ tila ka sunɔgɔ la i bɛna mɔgɔ lawuli. e batara tɛ yen nin nin de ye e e e kuma cogo ye ne ma ta hali mɔgɔ tɛ bɔ a ka sunɔgɔ la mɔgɔ tɛ bɔ a ka sunɔgɔ la e ɲɔgɔn ko bɛɛ taara ɲinini na. aladen e k'a lajɛ bayi i bɛna ne dɔgɔya kana fɔ k'i bɛna ne dɔgɔya kana fɔ i bɛna ne dɔgɔya i ɲɛ kora fɔlɔ i i ku tɛmɛ ka t'i ɲɛ ko a tɛ diya bataraden e bɛ kɛ maa ye koyi i bɛ kɛ maa ye dɛ dangaden e ɲɔgɔnko bɛɛ bɛ ɲinini na sisan nin waati in na nin ɲɔgɔnna kamalenkɔrɔ kɔgɔlen bɛ se ka kɛ mɔgɔ bolo cogo di k'e bɛ sɛgɛn

nin sera diɲɛ ko bɛɛ ye
baasi tɛ n y'i ka kɔrɔfɔ mɛn ah, nka kɔrɔkɛ ka taa o t'anw ka tabiya la dɛ maa kɔni ko gɛlɛyara cogo cogo fo ka bɛn kan y'a la ni i burankɛ tagalen ye ɛ ni nin y'a kɔrɔkɛ bila ka taa yasa ɛ moriba man'a kɔrɔkɛ bila ka taa a tɛna fɔ ko moriba kɛra sababu ye ka muso furu o muso ka a n'a balimakɛ ka balimaya tigɛ ka bɔ ɲɔgɔn na jeliba o tɛ bɛn an ka taabolow la aw ka tabiya y'a ni nin
i ni tɛ tigɛ sa jeliba degun min bɛ ne ni kan ne kelen dɔrɔn de b'a dɔn ani ala n'o tɛ mɔgɔ si t'a dɔn cɛ kɔrɔba in bɛ ɲini ka ne ni tigɛ walayi hali n tɛ se ka sunɔgɔ ka ɲa siso kɔnɔ dugu bɛ jɛ dɔrɔn a ni pɛrɛn de bɛ don i kan a ye wuli an ka seli mun de bɛ yen nɔ tile tɛ bɔ ka mɔgɔ dalen to han

ne nana yan du in kɔnɔ yan ne nana yan dilanni de kama nka mɔgɔ n'i bɛ mɔgɔ dilan f'i k'a ɲini k'a dɔn fɔlɔ a yɛrɛ bɛ mun fɛ dɛ n baara min ka di ne ye diɲɛ kɔnɔ o ye kalenda de ye kalenda muso bɛ min da ɲɛ la tan tɔ f'u bɛ dabilennan da u da la tan tɔ o de ka di ne ye. ɛɛ sisan n bɛ min f'i ye dɔ wɛrɛ fɔ o mun ye muso baara de ye. muso muso bɛ baara min kɛ cɛ cɛ fana b'o baara kɛ. ee wa i ɲɛ bɛ dɛ han n bɛ kelen f'i ɲɛna n'i sɔnn'o ma i bɛ kɛ fɛn ye. o jumɛn e yɛrɛ m'a mɛn ko ko ni muso muɲuna furu la ka sabali ko ala bɛ den d'i ma bolo bɛ sin min na wa o t'i cɛ kɔrɔkɛ ta ye dɛ ɛɛ ni min ma da i kan aw ka so i kɔrɔkɛ fɛ dɛ n'i nana i cɛ kɔrɔkɛ de b'o da i kan an ka tabiya la gɛnni t'o la dɛ i sabali min kɔni bɛ n kun ni n kan cɛ n bɛ t'o f'a ye ɛɛ kuma ni kuma dalafalen kan ka kɛ o ye diyagoya ye a bɛ dumuni diya jeliba i kɔni b'i ja dɛ i b'i ja ka fɛɛrɛ kɛ k'a lata yɛrɛ ayi ni ni n'a kɔni danna dafalen ko in ma an bɛ fɛɛrɛ k'o la mɛ tagali ko in sa e de la hɔrɔnmuso an k'o bɔ a la madamu jara an k'o bɔ a la y'a mɛn ɔhɔ ɛɛ an ka dugu la babugu nakɔforow caman de bɛ yen i y'a mɛn dɛ n'i taara sisan e ka taa nakɔ sɛnɛ kalo saba o yɛrɛ ka ca dɛ e bɛ moto san
ayi ayi ne ka taa dugu la ka taa sɛnɛ kɛ bamakɔ den ka sɛnɛ kɛ danga de bɛ ne kɔ wa danga de bɛ ne kɔ wa ne tɛ t'o la dɛ ne tɛ t'o la hali ka dɔ wɛrɛ fɔ ne ka sɛnɛ ne ka taa sɛnɛ na burusi kɔnɔ tɛ taa
e kɔni b'a dɔn kɔni ni e taara ɲɛ anw kɔni ne ni n dɔgɔkɛ kɔni lafiyara ne ka laɲini kun de ye o ye o
cɛkɔrɔba dɛ e yɛrɛ b'o fɔ e b'a kɛ i n'a fɔ i i i i dɔgɔkɛ tɔɲɔnnen de don e b'a ye i n'a fɔ i dɔgɔkɛ tɔɲɔnnen don k'a sɔrɔ e ma na nɔ mankan tun tɛ du kɔnɔ yɛrɛ mankan tun tɛ dɔn maa tun tɛ ne bugɔ ba tun tɛ ne bugɔ mɛ e nana dɔrɔn e b'a fɔ maa ma tan tɔ e bɛ tila k'a fɔ ba ma tan tɔ n yɛrɛ fana tɛ to yen nɔ. ɔ bɔn sisan sa an k'o bɛɛ to yen sa. o kɔni ma nɔ. ɛɛ n y'i faamu sa han sisan tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ fɔ n ye sa jumɛn de ka di i ye diɲɛlatigɛ yɛrɛ la o fɔ n ye i i i dɔ wɛrɛ ta han. diɲɛ kɔnɔ ne ma baara fila kanu ka tɛmɛ eh, makiyasi ta kan. ee eh, ayi o fana tɛ se ka kɛ dɛ yaasa fa o tuma e bɛna kɛ gɔrijigɛni de ye anw bolo wa.

Ah, he tigɛ tigɛ yen don n kun bɛna ɛɛ seliji ta ko ni basi t'i la sokɔnɔna don a ma sigi ma sigi ma mɛ ee walayi walayi walayi ee aa ɛɛ ɛɛ jara i sigi ko ni basi t'i la sokɔnɔna don yasa bɛ di sokɔnɔna bɛ di i kɔrɔkɛ bɛ di i ni fama jara ja ko i kɔrɔkɛ nana hali ka fɛn fɔ ye jara kɔni n bɛ hakɛto ɲini k'i fɛ bawo madamu ye i ka ci fɔ n ye k'i ko i mago bɛ n na ma se ka sira sɔrɔ i bɛ ko kala ma sisan jamana ko ka gɛlɛn i ma o y'a to ma se ka sira sɔrɔ tɛ basi mɔgɔw gan kunna ɲini fɛ tɛ basi ye ne fɔra i kɔ yen o sen yɛrɛ de fɛ n taara n kɔrɔ sɔrɔ yen ɛɛ juguman tɛ n muso sera yan ko ka a da i tulo kan ko i kɔrɔkɛ nana ka n'a bila bi la ko tiɲɛ ni ala ka kan a m'a tɔɔrɔ dɛ ko nka ko i kɔrɔkɛ bannen don da mafalen ma ko sɔlɔ wɛrɛ tɛ ka tobi fo ɲɔboro ɔ to kelen donc ala a bɛ a bɛ a bɛ maa sɛgɛn dɔɔnin ɔ o siratigɛ la sa ko n'i sera k'a fɔ a ye a ka to ka sɔn da ka mafalen dɔɔnin ne kelen kɛra to ka kɛ k'o bɛ diya a ye ee jeliba naamu n y'i ka kuma mɛn awɔ
nka bamananw ko ko n'i ye mɔgɔ o mɔgɔ ye lɛfɛ kan i sokɔnɔmɔgɔw de bɔra nin ye o ye tiɲɛ ye Nin ye so kɔnɔ kuma de ye ne ni muso bɛ se ka dɛsɛ ka nin kuma fɔ an ni ɲɔgɔn cɛ so kɔnɔ fo e jeliba de e ka ne weele ka kuma ne fɛ
ayi jara i m'a faamu ɛɛ n b'a fɛ k'i bɔ fili la jeliw bɛ kɔmi jatigi nɛn ani da kɔnɔna gundo bɛ yen ko ni bɛn ma kɛ min na jeliw kan ka wele laadiriya la ka taa sigi ka kuma yaasa mankan ka dɔgɔya

Ya wuli a dumuni
kɛ amadu e dangaden ni dumuni nana e tɛ se ka ne wuli fɔlɔ taa ji soli ka na ji soli ka na ye e tɛ se ka ne wuli fɔlɔ e ɲamɔgɔden

an ye nin bɛɛ kɛ n ɲamɔgɔ tɛ yen diɲɛ na k'i kelen bɛ nin dun i kelen tɛ nin dun dɛ i ba kelen bɛ ka min kolokolo la a tiɲɛ dangaden e tɛ foyi ɲa fo dumuniba fu dama i i ju la dugu ye bila a kan maa min ko k'an dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ maa de don ne mɛ i bɛ tɛgɛ fa cogo di e bɛ tɛgɛ fa cogo di sa n tɛgɛ fa

e e dangana t'a kuma
n y'a faamu nka n bɛna min f'i ye a fɔ yaasa ye o ko n'a sɔrɔ ne kɔrɔkɛ ko man d'a ye wa n'a bɛ fɛ a ka taa de a tɛ taa ko n tɛ bi n tɛ sini n t'a fɔ n kɔrɔkɛ ka taa wa Ni to de ka d'a ye ne tɛ n kɔrɔkɛ ka diyanyefɛn yɛlɛma k'a fɔ k'a ka fɛn wɛrɛ dun ni to tɛ jeliba ne b'i ɲininka a k'a fɔ ko ale tɛ dumuni wɛrɛ fɛ ni to tɛ o t'a diyanyeko de wa ɔ sisan ne bɛ wari di e ma nasɔngɔ ne b'a di e ma e yɛrɛ kunkolo tɛ se ka baara kɛ ka nasɔngɔ tila ka to tobi n kɔrɔkɛ ye ka dɔ tobi ni den ye wa aw bɛ min fɛ wa aw k'o dun kuma ma ban wa ɛɛ jara i ye min fɔ i bɛ tiɲɛ kan nka e de ye waribɔla ye n'a y'o kɛ ka sɔrɔ fɛnɛ a ni e ma kuma o la a nasɔngɔ fila bɔ a bɛ ɲa e bolo wa nasɔngɔ fila tɛ muso i hakili de bɛ ɲɛ a sisan a filɛ jeliba ne bɛ kɛmɛ saba de di nasɔngɔ ye malo bɛ yen n bɛ to ka na ni jaba ye ka bɔ voyage siraw fɛ ɔ malo bɛ jaba bɛ yen ɔ e ka kɛmɛ bɔ a la ka nin kɛ nin nin yɔrɔ tonin ye i ka ɲɔ demi san ɲɔ tilancɛ o tɛ to bɔ mɔgɔ kelen ka to bɔ kɛmɛ fila i k'o kɛ malo nasɔngɔ ye n'i t'o fɛ n'i bɛ pɔmutɛrinin fɛ kɛmɛ don pɔmutɛri la i ka kɛmɛ don a na na. o kuma bɛ min yaasa de bɛ fɛ ne ka n kɔrɔkɛ gɛn nka ne ka kasafe a bɛ fɛ ka foronto dun ne da de quoi ale de bɛ fɛ ka ne kɔrɔkɛ gɛn ka ne bila a la quoi n tɛ n kɔrɔkɛ gɛn n t'a gɛn dɛ jeliba n tɛna kuma minnu mɛn ne ye n t'a gɛn jara n y'i faamu e kana dimi jeli bi a bɛɛ lajɛlen kelen-kelenna de ni aw fɔra ɲɔgɔn kɔ ka kuma ye i y'o min fɔ n ma ban i ka kuma ma ne na kuma n'o ka sɔnni bi cɛ e b'a fɛ an k'a kɛ cogo di ɔ jara ne kɔni bolo o tɛ ko gɛlɛn i bɛ dɔɔnin fara nasɔngɔ la ou bien ka ɲɔ bɔrɔ dɔ ta ka n'o bila so ne bolo o bɛ mankan dɔgɔya dɛ n'a bɛ to ka to tobi k'o di n kɔrɔ ma hali n'a kɛra kilo kelen ninnu ɔ donc a bɛ sɔrɔ k'aw foroba sɔlɔ tobi a dan ma a ne bolo o mankan ka dɔgɔn dɛ ayiwa jeliba n y'a mɛn ka ɲɔ ta ka bila so ka fara malo kan awɔ ee n b'o kɛ n b'o kɛ jeliba jara

Ne fa tɔgɔma kɔni tɛ o t'a fɛ k'a mɛn a tulo la ye i bɛ fɛɛrɛ kɛ i b'a dun n'i tilara n'a tɔ ta k'a di garibu denmisɛnnin ma e bamanandenw b'a fɔ k'u tɛ to dun ɛ bamananden b'a fɔ k'a tɛ to dun n'o dun ɛ kabako ye ɛ todunbaliya tɛ ko jugu ye koyi ɛ dumuni wɛrɛ tɛ yan ni to tɛ fɛn wɛrɛ man ka dun ni to tɛ dumuni wɛrɛ tun tɛna da diɲɛ na dɛ e de y'a kɛ ni daga ye o ko to to n'i tun taara so i b'a bila ka so kɔnɔ n'i taara so i tun bɛ to sɔrɔ k'a dun

Sinon anw ko ko n'e nana e tun ka nin dɔɔnin o tun ka wusa ni aw t'a dun mais e nana k' e ka ni e t'a dun e k'i fa wele ko n'o ka kan an ka to dun n'i bolo ne bɛ ka
i kana to dun

ne bɛ kuma o kuma na i yɛrɛ ni dɔgɔkɛ ta tɛ koyi ne den kelen nin ta ko ko don ka ni ni da ni ka gɛrɛ tɛ na nin minɛ n ma fɛn dun n tile kelen ma taa fɛn san i k'o dun taa dumuni dɔ san i k'o dun an k'a da ala kan ee awɔ taa buru ni nɔnɔ san i k'o dun i ye den tiɲɛ dɛ i ye den sɛbɛkɔrɔ tiɲɛ dɛ K'a tiɲɛ dumuni ko ye tiɲɛni yan. A to mɔlen filɛ nin ye a na dumanba den k'i ban to la ko. Ɛɛ Burama. E ka tila ka wari d'o ma ko ka taa fɛn san. E k'i dungɔ o kɛlen tɛ nin ye ɲɛ de ye. E ko maa wɛrɛ dungɔ kana kɛ. Taa fɛn san.
Ne ko e i jɔ fɔlɔ yasa ne bɛ kelen fɔ aw ɲɛna bi ta tɛmɛnen kɔ dumuni sugu wɛrɛ foyi tɛ tobi du in kɔnɔ ni to tɛ i y'a mɛn wa n'i ye dɔ wɛrɛ tobi bilen ni to tɛ ni min b'a la i bɛna a sugo i y'a mɛn wa ee bamanan den k'i ban to la lakale cogo jumɛn ne ko o la saɲɔto duman aw kana k'a fɛ yɛrɛ ne yɛrɛ kɔni na fɛrɛ n ka to ma ɛ n tɛ dɔwɛrɛ koyi ne bɛ nin sigi a kɔfɛ ne bɛ tila ka fɛrɛ nin ma aw bɛ tila ka nin dun yan n tɛ kuma fɛ ɛɛ tan ni saba de yirali la

ee a tɔgɔ ka tila k'a tɔgɔ k'a la ne ko n b'e ɲininka ne hakili bɔr'o kɔ foto wa a foto wa diɲɛ bɛ ka taa ɲɛ awɔ kɛ e foto ni gato o n'a diyara N ko o- o wari bɛ sɔn ka caya dɛ ma ma yɛrɛ ha bi la hali anniversaire ka kɛ ne yɛrɛ la ɛɛ ne fa anniversaire o ye waritigidenw ka baara ye koyi e fantanden n'e b'a dɔn k'i fa b'an balo cogo min walayi e tɛ gato ko kuma fɔ nin kɔnɔ ne y'a dɔn e bɛ nin fɔ a bɛnna cɛ ne y'a dɔn ne bɛ e bɛ nin fɔ e dun yɛrɛ b'a kala anniversaire ma deli ka kɛ n na a ka dun kɔni ale t'a siɲɛ fila de ko ni ala ye si d'i ma ko n'i m'a fêter dɔrɔn ko ala bɛ dimi ka ko ka dɔ wɛrɛ bɔ a la o la i bɛ sa joona ko min bɛ k'a daga don ko fo anniversaire ka kɛ ayiwa baasi tɛ n'i fa nana

Yasa n bɛna kuma min k'i fɛ n t'i fɛ i ka ji caya ka bawo n bɛna bɔ de ni i ye kuma ji caya ka n dusu kasi n bɛna dɛsɛ ka taa awɔ ee Yasa e ye ne muso de ye Awɔ. ne bolo kuma foyi de tɛ k'e bɛ dɛsɛ k'o fɔ ne ye

O tuma jeliba de ye mun fɔ i ye jeliba ko ko i ko ko ne kɔrɔkɛ ko k'a tɛ dumuni wɛrɛ dun ni to tɛ wa ne kɔrɔkɛ ka taa an ka dugu la ko a b'aw nin kan
awɔ ne y'a fɔ ten a ma fosi fara a kan nka n'i y'a ye ne taara a fɔ jeliba ye ne tɔɔrɔla kojugu a bɛ se ka kɛ ne taara a fɔ n fa ye walima n ba ye olu b'a fɔ u jigilamɔgɔ dɔ ye nin ɲɛsiranɲɛ de kama ne wulila ka se jeliba ma bawo olu ye an bɛɛ gundo kalifa yɔrɔ de ne b'a dɔn u tɛna bɔ n'a ye k'a fɔ mɔgɔ si ye n'u y'u ka baara dɔn an'u danbe dɔn ni ne ni fila cɛlala tɛ o de kosɔn ne taara a fɔ a ɲɛna ka kuma i fɛ paseke ni ne ka kuma laban na e diminen tun don e ko ko n'a ye ne diya ne k'e kɔrɔkɛ fara k'a bulon ne b'a dɔn e dimi kan ye n siranna de ni n nana ɲɔgɔnna wɛrɛ fɔ a kana na kɛ mankan ye e filɛ ka yɔrɔ min décision ta ne siranna o ɲɛ o de kosɔn ne wulila ka se jeliba ma ne m'a dɔn i bɛna ne faamuya cogo o cogo a jateminɛ diɲɛlatigɛ in kɔnɔ e bɛ hami mun na i fa ni ba ni balimaw kɔfɛ a fɔ ne ni n den tɛ hami muso ni n denw na o ye n ka denbaya ye ne ɲɛna kɔni ale fana ka kan ka hami ko a ka balimakɛ n'a den a muso n'a den n'a fɔra k'ale nan'i sigi ale yɛrɛ t'a fɛ n ka fiɲɛ minɛ k'a sama bi ta ye min ye i b'a dɔn wa? a ko ko don in tɛmɛnen kɔfɛ ko dumuni wɛrɛ tɛ bila daga la yan ko ni to tɛ e yɛrɛ fana k'a lajɛ don o don to a fɔ olu minnu bɛ don o don to kan burusi kɔnɔ n'i y'a falen a man d'u yɛrɛ ye an ma fin k'i la an ma jɛ k'i la dɛsɛ t'an na ko an dɛsɛlen don ka malo tobi k'o fɔ dɔrɔn ne fa tɔgɔma ko k'ale tɛ to fɛ ko déjà k'o fɔra dɛ ko dumuni yɛrɛ daga tɛ sigi du kɔnɔ ko ale yɛrɛ fana se ko to o fana ye prison sugu jumɛn ye ka bɔ na wa hali ni ne bɔra ko n bɛ taa butigi la a bɛ kuma n'i ye fini siri kɔ la ko n taa a bɛ kuma n'i y'i jɔ kogo la k'i bɛ kuma mɔgɔ fɛ a bɛ kuma hali n'i tagamacogo n'i y'i sen dɔ don so da fɛ ka sen dɔ to kɛnɛ ma a b'a fɔ k'i ka tɛmɛ ko k'o sen in bɔ ko ka sen dɔ in don k'o tɛ maa taamacogo ye han cɛ taamacogo ni muso taamacogo fana b'a danma a fɔ ne ma ne ma ne ma ne si ma tɛmɛ o mara sugu ye ɔ yasa ɔ, ne bɛ e ɲininka sisan ne y'a faamu ɔ bawo fɛn caman tun bɛ n tun t'o kalama n bɔra o kalama sisan bon ne nin kɛra dɔni dɔn goman de ne bolo n'a y'a dɔn ka taa yan fɛ n fa bɛ sa n'a y'a dɔn ka na yan fɛ n ba bɛ sa ne dun tɛna to a dɔnbali fana n t'a fɛ n ka pɛridi n ka gwa la wa n t'a fɛ n ka fɔ n ka balimasira fana kɔ an ka bamananw ko k'a bɛ mɔgɔ ŋɛɲɛ yɔrɔ min na i b'a siɲɛ yen n y'a dɔn n bɛna min kɛ n bɛna min kɛ aw k'a to ne ma aw kana foyi fɔ aw kana kuma foyi kɛ bilen aw k'a to ne ma ne b'a dɔn n bɛna min kɛ ni ko an ka to an bɛ to yen a banna ni ko o ko kɛra aw kana fɛn fɔ a y'a to ka ne yɛrɛ kɔnɔ ne kɔrɔkɛ don n bɛ se a fɛ kuma cogo la sinon aw n'a tɛna ɲɔgɔn faamu dɛ e bɛ ka nin min fɛn fɔ nin ye tiɲɛ yɛrɛ hali so nin ko tun b'a la u b'a fɔ ko n'i bɛ don so kɔnɔ i ka don ni droite n'i donna ni gauche ye ah. ko i bɛ so kɔnɔna fɛnw yɛrɛkɛ k'a tɛ mɔgɔ ye a ko a dɔgɔnin tun t'a ka ko kɛta ninnu bɛɛ kalama a tɛna bonya ka tɛmɛ ne ta ma walayi wa n bɛ a bɛ jɛnɛtigi a n ɲinɛna n ɲinɛna dɔw kɔ yɛrɛ a bɛ dama minɛ su nana a nana n bɛ dɔ wɛrɛ ɲɛfɔ a ɲɛna